mu vidiyo yathu ya lero pano pa Factory 265 Media mumva mikwingwirima imene mmalawi wina anakumana nayo pamene anali pa ulendo wochoka mdziko la malawi kupita mdziko lija la South Africa ngati ndinu alendo pangani subscribe kuti tidziyendera limodzi komanso nkutheka kuti muli ndi nkhani yopatsa chidwi imene mungafune kugawana nafe tiyankhuleni pa 0884 274 153. Ine zina langa ndine Innocent Fumbani Nyirenda kuchokera ku Karonga Chilumba mu muzi mwa a TA Wasambo mfumu yaying'ono Undaninge. Ya eh, inali 2017 eh, nthawi imene ndinaganiza kuti mwina ndisunthe kuchoka ku, ku Malawi eh, kuti mwina tikhoza ku, eh, kupanga moyo wina kas- kapena kuti kuyamba moyo wina tibwere tipite ku south africa of course panopa ndili ku south africa komano uwu ndi ulendo wanga wachiwiri komano ulendo wanga woyamba ah, ndinabwera kuno ku south africa inali 2017 ya ndi nthawi imene ndimanyamuka kuchoka ku malawi kubwera kuno Eh, tinapita timakwerera mabasi ku Mzuzu. Pali malo ena ake amene kumafikira mabasi ochokera kuno ku South Africa kapena kubwera kuno ku South Africa amati kwa Chenda. Kumene koko tinazapeza matransporter ena ake matransporter aja takambirana nawo ifeyo nthawi imene ndimanyamuka kuchoka ku Malawi ndinali ndi mzanga mzangayo timabwera kuno ku south africa tima- timabwera ku- kum- eh, kunali kwa malume anga nde iyeyo mzangayo anali ngati ndi mnzawo wa m- ah, malumewo ya nde tinazafika mzuzu muja ankolo aja kutiyimbira foni akuti "Ah, mukafika mzuzumo musamakwere mabasi ena mukwere Munorurama ife oh chabwino ndiye tafika uh, mu mzuzu takumana ndi matransporter mukuziwa m- mukafika ngati m- ah, anzathu opanga malonda wa- mwina muka- mukamabwera kunjira ama- amatha kuziwa kuti awawa abwerera business yakuti yakuti nde ah, atithamangira paja kuti kokakoka kuti ah, mwina tikokere uku tikokere uku, nde anazatitenga madala ena ake kuti ayi inu asiyeni abwere kuno nde anazatitenga ndi kutilowesa mu ofesi akuti magayizi mukupita ku joni ife eh tikupita ku joni akuti okay chabwino eh mukuchokera kuti tikuti tikuchokera ku karonga akuti okay komano uh, malume athu atiuza kuti uh, tisakwere mabasi ena akuti basi imene uh, tigwiritse ntchito popita ku joni tikwere Munorurama akuti ya of course iyi ndi chani ndi Munorurama mukhoza kuona pa pa pa pa pa, pa, ujini, pa, pa chiseko zimene anapanga kunja kwa chiseko anayika eh, chi- chi- chipost chosonyeza kuti eh, chimakamba za mabasi awo amene amagwiritsira ntchito kaya anali mabasi anji sindiuziwa komano mkati mwa chiseko muja anayika chi- eh, chi- chitchati cha chosonyeza kuti ndi monorama ndithu koma iwo samagwirisa ntchito basi ya monorama ya ndi transport amene anazatitenga ifeyo ti- ah, zina lake amati ndi hunga mr hunga kaya ndi nickname chabe kaya ndi zina lake sindikuziwa pamenepo chifukwa tinangokumana ulendo umodzi sitinakumanenso mpaka pano ya ndi anazatitenga madala aja Mm, tawayimbira foni malume a- ma- malume aja ankolo kunoko takumana ndi transporter mwina muyankhule nayo akuti okay chabwe mpasani foni anayankhulana paja akuti ah ndikufuna akwere monorama akuti ayayeya akutero kupanda ndikupanga maprocess omweyo apapa takambirana nawo kale eh, Panopa ali mu office mwanga ndi monorama yomweyi ati okay chabwino. Zatheka takambirana mtengo. Ulendo akuti ulendo ndi mawa. Nde ndinazamfunsa nzanga tipanga bwanji malo ogona nde akuti ndili ndi achibale kuno tiyeni kwa achibale tinazapita kwa achibaleko ndikukagona kuti kwa achibale komweko. Tsiku lotsatira mawa lake tanyamuka ndinazafika pa mzuzu paja inali ah, ngati chama around 10 ya akuti ayi pompano pompano basi ikhala ikubwera ife tikudikira kukhala kukhala mpaka siku kulowa basi ija sikuoneka nde tili paja mabasi ambiri mabasi o- ochuluka apitapita nde ifeyo ndi pamene in- isanabwere basi yathu ya ah, anazatitengera maujeni tima eh, ma, ma minibus tinati ma minibus ngati titatu akuti ah, basi yabwera ili ku mzimba nde ah, apapa ti- tikwe- tiyenda mtimagalimoto ti tikatipereke ku mzimba kenako tikayambe ulendo wathu ya ndiye kuti tinayamba kuwerengera masiku pamenepopo tayamba tili ku, ta, tapita ku mzimba tinakagona ku mzimba tafika ku mzimba kuja basi kulibe akuti basi sinabwere tinagona mu- mu- mu mamini basi muja nthawi imeneyo kunazizira koopsa tagona mawa kukhala kudikirira kudikirira mpaka inali cha ma around around 11 pamene timazaona kuti basi ija yatani Ba- basi ija yabwera akuti "Ah, basi ija yabwera okay chabwe anthu kukanganirana kulowa kulowa nanga si tayamba kale kutopa mukuziwa tagona mumini basi analibenso malo kuti tikhoza kugona nde talowa m'basi muja tinakhalanso nthawi yayitali pa mzimba paja kudikira tikudikira chani anthu ina akuti ah pali nzathu wina wake ali kutali akubwera ndi anthu nde akuti timdikire tinazakhalanso sikuso kulowera pati siku linalowa ti- tikadalinso pati pa mzimba pomwepo ndiye tanyamuka mzimba kuti tizafike pa boda uh, tinazafika inali cha m'ma 8 mamawa pa nthawi imene timalowa mu mozambique sitinalowere ku, ku, ku dedza tinalowera pa, pa ntcheu ya ineyo kanali koyamba kufika pamalo pa, pa ntcheu paja tafika tina- tinazagona pati sitinalowe pa bo- sitinaduse pa boda pati tinagona mbali ya ku malawi kono nde Takhala siku loyamba lachiwiri anachita kutithamangisa um, uh, ogwira ntchito pa, pa, pa, pa, pa, pa boda paja kuti uh, guys pa boda sitikhala masiku ambiri ngati chonchi mukuyenera kuti mupange plan apapa mutani musunthe ndiye kuti takhala masiku awiri siku la nambala 2 ya ta, tinafika ndikugona tinafika cha ma 8 ta- takhala takhala mpaka s- z- zuwa lalowa tagona mawaso tagonaso ya la namba 3 ni pamene anazadula kuti ayi chokani apapa musunthe mukuyenera kuti mupange plan ndi anapanga plan kaya amakangana chani ndi driver uja chifukwa driver driverso amapanga zake iwonso matransport aja amapanga mapulani awo nde zinali ngati eh, panali kamkangano chonchi ya chifukwa sizinkamveka kuti chenicheni chikuchitika ndi chani komano tinanyozeka osati masewera tinayenda ulendo woti ulendo wo- wochoka ku malawi kubwera kuno ku south africa anthu amayenda mwina 3 days kapena 4 days komano ife tinayenda pafupifupi sabata ziwiri kapena kupitiriranso ya nde tadusa pa boda paja ati ta- ta- talowa ma office muja tadindisa ma passport athu chifukwa enafe tinali ndi ma passport kuti tivutike chonchi njiramu chifukwa choti ah, munalinso anthu ambiri mu basi muja oti analibe ma passport ndiye mukakhala kuti mulibe ma passport njiramo mumavuta kwambiri ndiye achinyamata anzathu mwina ku, ku malawiko zikakhala kuti ma passport akuvutavuta amangoganiza kuti kupanga chidule basi azipita bola azafike kuno kujoni komano mu- munjira mumakhala ulendo woti ii ndi wowawa kunena chilungamo si ulendo wabwino wopanda passport ndi uh, tadusa pa, pa boda paja kuti tikafike ku boda ya mozambique tilowe mozambique tinazakhala pa, pa boundary paja pakati paja kodi bwanji driver kuti mafuta atha koma chonsecho aman- a- aman- amanama fo mu basi muja munali mafuta mafuta aja atha akuti iye mafuta atha akanganakangana ndi matransport aja nde tiyenda bwanji fo mafuta atha nde matransport aja tinagona paja siku loyamba kuti tigone siku lachiwiri ndiye matransport aja anazanena kuti ah, guys apapa ndi bwino kuti ti- tikambirane ndi ma passengers awa tikakambirana nawo tiwabwereke ndalama mwina eh, ti- atithandize kuti tigule mafuta ndalama tikawapasira kusogolo nde zinali ngati kuti ndizovuta fo anthu ambiri ife tinkaona ngati kuti tikanyamuka pa mzuzu paja mwina 3 days 4 days tikakhala kuti tafika mjubeki kuona kuti njala cha- ti- tizakudya timene tinali nato ta- tadya tadya ta- tathera mnjira takhala ndi tindalama enafe tinali ndi ulendo woti mwina tizapita kumalo ena ngati cape town tinali ndi tindalama ndithu toti tikazafika mjubeki tidumule ma- matikiti ti- ti- ulendo wathu uzipitirire ndiye anatitana um, um, tinakhala makomiti eh, takhala mamiting paja kuti guys ndekuti mm, transport transporter wina aliyense amayitana anthu ake amene ana- ana- ananyamula ndakuti apapa basi kuti inyamuke akuti mafuta atha ndiye matransporter ndalama zawathera ambiriso muno akwera opanda ndalama kuti ndalama ndi mapay forward ndi matransport ambiri ndama tilibe chifukwa tiku- ah, ti- ndalama tiku- tikudikira kuti tikakafika ku jubek azibale awo anthu amene sanalipirewo akawalipirire kuti ku jubek ndi apapa ndama tilibe kuteroku njiramu tizivutika osati masewera ndiye tithandizeni ku, ku, ku- amene ali ndi kandalama song- tisongesonge tigule mafuta ulendowu tipitirire anu nde munena zoona ma- nda- mukuganiza kuti tikhoza kugula mafuta ndi ndalama yoti mwina tikubwerekeni mukatipasa utogolo nde mafuta omwina akatitheranso mnjira tikapanga bwanji akuti tikapanga mapulani komano apapa tinya- tisude ife takhalapo nthawi yayitali mapeto ake zitivuta apo apolisiwo mwina atipangira zinthu mwina zoyipa mwina maulendo athu akhoza eh, kuthera pomwepa Sure. Ndiye basi tinakhalanso paja ma passengers kukumana tipange bwanji lero. Apapa choti chitithandize ndi choti basi. Ulendo upitirire fuka tikakhala kuti sitisonga ndamayo ndiye kuti sitinyamuka. Ya ndiye ine ndi mzanga uja tinakumana akuti ndiye upereke ndiwe chifukwa tisa- tisapereke tonse awiri apereke munthu mmodzi tikha- ti- tikhala ngati kuti tapereka tonse awiri. Ndiye tikapereka ndiye kuti ina izi izikatithandizira kutsogoloko. Ndiye okay chabwino tatenga ndama ija tawapasa. Anaguladi mafuta, mafuta agu- agula ayathira mafuta galimoto, galimoto yanyamuka. Tayenda tayenda njiramu munali mavuto Mozambique. Anthu amene anayendako ku uh, ku South Africa kuno apolisi a Mozambique ndi ovuta. Tiyende apa atiyimise, tiyende apa atiyimise. Ndiye kuti ti- tinali kuti sitimayenda mtunda wautali apolisi atiyimika. Taoloka Mozambique tinazagona pa boda kulowa mozambiki kulowa mu zimbabwe tinazagonanso ndekuti maboda onse ndikunena kunali kuti timagona sikuti panalinso zifukwa zina ndekuti ma, opanda mapasipoti aja amayenera kuti kaya tafika mamawa ndekuti tigone pa, pa boda paja pa, pa, mpaka Dzuwa lilowe kude apeza anyamata oti awayendese anthu aja mu- mu- mutchire ndikuti muli zimapiri zitalizitali ndikuti aziwayendesa usiku because masana sa- sa- a- a- amaopa apolisi nde a- awayendese mu- mutchire muja usiku nde ndekuti tika- tikawoloka pa, pa, pa, pa, pa, pa zimbabwe I mean, pa Mozambique tilowe mu Zimbabwe ndikuti Zimbabwe side so tima- timadikira kuti siku lilowe apeza anyamata usiku awayendese anthu aja tizikawapeza kusogolo chonchi chonchi mpaka Zimbabwe ndetili mzimbabwe njala yatipweteka chifukwa transporter wathu ife anatilonjeza kuti ayi ndi monolama timathandiza za- chakudya osadandaula tikakupasani chakudya njira ndikuona kuti sitikudya pano ndikuti tatha kaya ndi 5 days kaya ndi 6 days imene ndafotokozeramo ndikuti sitikudya njala yatipweteka nde kodi anthu a- amanena zija amathandiza chani tili mu, Zi- ah, mu zimbabwe ineyo kaya inali njala kaya ndi- ndi- ndinene kuti chinali chisomo cha mulungu ndinazanyamuka ndikumuyitana uh, transporter wathu mbasi momwe muja ndinazakhala naye pafupi chonchi ndionera kuti eh, munthu wangu muziwa chani bizinesi yanuyi muziyitenga ngati kuti ndi bizinesi imene mukufuna kuti mwina mupeze zimene inu mukufuna kuti mupeze komano isakhale bizinesi yoti mus- ah, musanyoze mizimu ya anthu chifukwa Kuteroku ndi kutinyoza. Anthu muku- tikukhala ndi njala masiku ambirimbiri zifukwa zosaziwika. Enafe tili ndi mapasipoti oti tikanatha kukwera mabasi abwino komano munatipusitsa kuti mabasi athu ndi abwino andi monolama. Chonsecho si basi yoti eh, tikhoza kunena ndi monolama. Ndi munati mutigulira chakudya basi tikudya chakudya china chilichonse ndalama zathu munatitengera mukuti mukatipasa kusogolo sitikuziwa mukatipasadi kayayi sitikuziwa. komano apa tili ndi njala hey, ndimafuna kuti ndikuwuzeni chifukwa mu basimo ndimaoneka ngati mnyamata kuti wang'ono kwambiri mu anthu onse amene anali mbasi ndinali ine komano ndinali ndi chi- ndi- ndikulimba mtimaso kuposaso anthu akuluakulu chifukwa mzanga amene ndinali nayo ndimangoti mzanga komano iye anali wamkulu otinso ndi- ine nthawi imene ndika- ndikanathanso ku- kutchula kuti kapena bambo anga olo olo ankolo anga chifukwa iye anali nzawo wa ankolo angawo kumene timapitako ya nde ndinazapita kwa transporter uja kumuuza kuti amwene business yanuyo mmanyamula anthu osiyanasiyana kuchokeranso ma- ma- maboma osiyanasiyana enafe nda ku Karonga nde mukamapanga zinthu ngati ziti Muzionetsetsa kuti kodi business yathu iyi mmene tikupangiramo itipindulira. Muzakumana ndi anthu ena oti mwina muzavutika nazo. Komano ndinkanena izi sikuti mwina panali chinthu china chake chimene ndimadalira komano kunali kungoopseza chabe kuti mwina ah, anthu aja akhoza ku- kusintha zochita zawo. komano ndinaona ndithu zinandithandizira ifukwa usiku omwe uja in- eh, ndim- nthawi imene ndimayankhula inali ngati eh, chama around 8 chakumama wako ndi tikufika usiku chama past 3 anazandiyitana tili mZimbabwe momwe muja auti iwe tabwera kuno ndiye ndafika paja akuti kukacha kubwera ma mataxi ndiye mataxisiwo akabwera azizatenga anthu kuchoka m'basimu azizawalowesa mnjani mataxisimo ndiye eh, aka- akabwera ma- magalimoto iweyo mu- mu- m'basi musasike Eh, nthawi imene a- ankandiuza zimenezo anka- a- ankayankhula kuti samakweza mawu pang'onopang'ono ndiye akuti usamuze wina aliyense olo nzakuja usamuze ine ndisamuze akuti e usamuze chonde izizi ndiku- ndikunena usamuze wina aliyense nde okay chabwino ndiye ndinazabwerera pamalo panga ndiye muziwa kale kuti munthu wayenda ndi zako eh, chikuchitika china chake ndiye wina wake akuuze kuti usamuze nzakoyo zimakhala zovuta ndiye ndina- ndinakhala khala ndaona kuti a- awasiya kupanga za ine ndinamfotokozera nzanga akuti kodi asiya na- anakuyitanira chani munthu uja ndikuti ah ndikuuzani ndiye panakhala ngati kuti mwina ah, pali bata chonchi cha ma 5 chama 5 kapena 4 or 5 ndinazamuuza nzanga uja kuti amwene mziwa chani munthu uja anandiuza zakuti sakuza kuti akuti- akuti pabwera magamoto kukacha ndiye magamoto a- azizatenga anthu muno ndi akuti andiuza ine kuti ndisasike ndisasike kulowa mgamoto inayo ndingokhala muti m'basi momwemo ndiye sindikuziwa kuti chikuchitika ndi chani komano wandiuza chonchi akutanthauza chani ndikuti kaya sindikuziwa ato chabwino tayendadi um, usiku uja kwacha mpaka chama past 7 tinazaona kuti magamoja- magamoto aja abwera anali awiri mataxi aja Basi ija ayima, mataxi aja abwera, munasika zanthu ndithu a zoti zimayankhula chiyankhulo choti sitikuziwaso za, za Mozambique muja ndi akuyankhulana kukalipirana komano ngakhale chiyankhulo sitimachiva komano zimene zimachitika pamalo paja timaona ndithu kuti apapa china chake chikuchitika kukalipirana kukangana eh, pena ngati azilandana anthu aja eh, akwere umo ngati uchonchi tinazaona ndithu kuti anthu akusika mbasi muja akusika mbasi muja akuwalowesa mjani mataxi akuwerengerana wina alowe mtaxi wina mtaxi chifukwa mataxi anali awiri nde ine ndinazatuluka mbasi muja ndikuti ah ndikoze ndatuluka panja nde ndiku- ndikulowa mbasi muja ndikupeza nzanga uja pa, pa mpando paja palibe munthu wapita kuti ndione ndiyang'ane chonchi ndikuzaona ndikusuzumira pa window ndikuona kuti munthu uja walowa mu, mu taxi muja ah, kodi zikukhala bwanji ndasika mbasi muja ndi malume malume kodi bwanji akuti anditenga ndi andilowesa ndi inu mwamwalowa bwanji mu- mu- munava usiku muja munthu munthu- munthu uja anatiuza kuti anandiuza kuti umu ndisasike ndiye mukuganiza kuti mu- mu taxi mu- ndi mwabwino ati sindikuziwa kuti kwabwino ndikuti komano andisisa kuti ndilowe mu Ndi- ndikana bwanji kuti ayi apa mu- munakakana tikhale malo amodzi chifukwa ineyo momo sindilowamo ati nde basi tiona kuti tipanga bwanji china chicho chimene chingatichitikira ndiye kuti basi chichitika ineyo chabwino ndabweranso mu- nde ndikubwerera ulendo wachiwiri kuti ndikwerenso mbasi andigwe ukupitanso kuti ndikuti ayi ine ndiwa mkatimo mbasi ma atoke ah, mm, nde transporter anali pafupi ati "Ah, ameneyu musiyeni ndi anandisiya ndikulowa mbasimo Tayenda mpaka pa Beit Bridge, Zimbabwe side. Ndiye kuti tidindise ma- pa Beit Bridge pa zinalinso zovuta nanga si eh, chi- chipepa aja chimasonyeza kuti anthu ndi ambiri koma m'basi muja tinali mu anthu ochepa ena atsikatsika. Mwaona. Ena a- awatenga ma- mataxi muja nde zinali zovuta ak- a- a- akangane ndi apolisi paja mm, ogwira ntchito paja ak- a- akangane nawo akutengera apa nde muziwa ndalama basi zinatheka Ta- ta- tadinda paja ndekuti tiwoloke tika uh, tikadindise ku eh, mbali ya ku south africa kuti tikulowa mu south africa basiso inazaima pakati pa boundary paja driver akuti mafuta atha mafuta atha mafuta timathira pa mozambiki paja mafuta ambirimbiri paja mukuti mafuta kufika pano mafuta atha akuti mafuta atha akanganakangana ndi matransporta paja tinakhaso pati tagonaso pati ndiye matransporta anati okay eh, tikulongosola za mafuta inuyo nonse pitani mudindisetu kuti mu- mu- mu- mupangiretu zidindo ku south africa kuja ndi tizikakupezani komweko nde tonse tinapita ndikukadindisa kuti tadindisa kuti talowa mu south africa nde mafuta kaya amagula ku amagula ku ujeni ku south africa pamene papo ndiye kuti si- sindikukumbukira bwinobwino komano anazatituma ife ku- tili ku mbali ya ujeni ya ku south africa kuja akuti katengeni zi- zigubu mu ujeni mu galimoto muja tizatenge mafuta unali usiku nde tinali ngati anyamata atatu nde tikupita kukatenga zi- zi- zi- zi- zi- zibigiri zija tinazapeza kuti wapolisi watigwira pakati apa akuti nde mukupita kuti Ah, ife tikukapereka zi- zibigirizi mapasipoti anali kuti tikumuonesa mapasipoti awo- awo- awo- aone zidindo akupeza kuti mapasipoti ndioti tadindisa kale kuti ku south africa ngati kuti talowa komano tikupezekanso kuti tikuchokanso mbali ya ku mozambique nde zinakangazambalalisa watigwira paja akuti ino- ndino akubeti ndikutulutsa mkontena akuti aliyense tikufuna ndalama chikhala kuti tinayendera yathu siti tinayendera ija yoti timazatenga zi- zigubu ija ndekuti tinakavutika paja osati masewera komano mwamwayi nanga si aja amadikira zi- zi- zigubu zija ndi ana- amazatisatira kuona kuti am- anthu akudusa patakuwa muchikontena muja ndi pamene anazaz- anazazindikira kuti tili mkati muja ndikutitulusa kenako munthu uja akambirana kambirana atitenga paja ya tachoka paja ndikulowaso kum- kumalo tinali kuja ndi zinakhala ngati kuti takhala ku uh, usiku wonse akoza galimoto ija athiramo mafuta kachinavutanso chani akoza koza galimoto ija yatheka tinazanyamuka pa, pa, pa, pa boda paja inali ngati mmawa mwake ndi pamene tinazanyamuka ndi kukafikanso mu eh, mu joburg nde tafika mu joburg kuti mwina atipange release anthu aja uh, kapena uh, tikumane ndi azibale athu tiz- tizipita mmene madera ena ena amene tikupitira tizipitira maulendo athu amatenga mmodzi mmodzi amene walipira ndalama azi- a- a- am- am- amtumize ndekuti azathu aja ama- amakakamizika ndi anthu aja anawatenga mu mu basi muja zinali ngati ndi zigawenga zoti zimawathandizira amatransport awa akakhala kuti ali m'njira anyamula anthu opanda mapasipoti ndekuti ngati akupanga china chichonse munjira mu kaya ku- kudusa maboda ku- kupereka ndama kwa polisi ndekuti ndama zikufu- zikuchokera kuti kwa ma, ma, ma, ma, ma, ma businessman iwo aja anabwera ndi ma- mata- ma- mataxi aja ya nde inali ngati am- akukhala ngati akupanga business yoti aziwagulise anthu aja kwa iwo aja nde a- iwowo akaf- akakhala kuti awabisa anthu aja fo mmene amalowera mu south africa sakuziwa bwino kuti kaya talowera kuti amazapezeka kuti ali mu south africa komano kumene kumalo kumene ali kusangaloze kuti ndi kuti mwaona nde zikukhala ngati akafika kumalo kuja amazapanga amazakakamiza kuti awa- aziwayimbira ma- azibale awo kuti atigwira kuno akufuna ndalama mwakuti mwakuti ndi zimene anampanga mbale wanga uja ati uwafotokozere kuti eh, tikufuna ndalama 2500 nzako ali kuti ndiye kuti amayankhulana ndi iwo aja ati ah, n- nde anyamata anali anthu anali awiri nzako ali kuti ati onse ali pano chonsecho akunama mwaona ine nthawi imeneyo ndinalibe foni sindima ndi- sindikuziwanso kuti oh, nzanga uku chikuchitika ndi chani nde taka- chifukwa tinafikira ku, ku landbank Ku Landberg kuja takhala kuchoka chama 4 usiku mpaka chama 2 ndi pamene transport aja anazandipasa foni kuti imbira azibale ako akuthandize ndi pamene ndinazayimbira uh, malume aja kuti "Ah, ndili kuno ku Landberg koma zachitika mwakuti mwakuti mzanga uja antenga kuti nzako uja watiuza Ndiye apapa anatifotokozera kuti muli nonse awiri. Kutero kutabwereka ndalama kuti tiku- tikuduleni matikiti tilipirenso ndalama ija akuti a- akuifunayo. Ndiye ndikuti ayi ine sindili kumeneko ine ndili safe mungondipangira tikiti for ndalama yanga anatenganso ma transport awa. Kulibenso kuti mwina atibwezerenso ndalama ija kuwafunsa akuti ayi tayimani kaye tayimani kaye basi alowera apa ndi, ndi zii sakuonekaso abwera nde tili ndi njala zochita zathu zo- kangati basi Tima- chimene timangofuna kuti tikafike eh, tione kuti tipanga bwanji Ah, anandidulira tikiti kenako oh, transport wanditenga ndikukanika mu park station nde ndikulowa mu, mu, mu basi Yob- yopita ku, ku, ku, ku pe ndi pamene ndazaonaso nzanga uja akubwera A- am- am- a- amsiya nangasiya mm, ankolo aja am- a- a- alipira ndrama ndi ananz- a- anazansiya takumana mbasi muja "Ah, kodi uli muli muno akuti bwanji ka bwanji akuti a ndikakufotokozera tikafika basi ndi mmene tinayendera nde zinandipasa chidwi kuona kuti ah, zathu zikachitika zika- zikachitika nkhani ngati izi amazapanga post maradio muku- ku- ku- ah, mwina kuchenjeza anzathu ena kuti tizikhale ochenjera tikamayenda maulendo ah, kapena kuti tikhale okozekera kuti maulendo athu mwina asavute njiramo muli anthu ena oti ali ndi nkhaza ndi ndi anthu angazakuopsa mwaona ndi anthu angazakuopsa nde ndinazaganizanso kuti a ndi chinthu chabwino kuti nkhani ndigawane ndi anzanga ngakhale kuti mwina ah, chichewachi mwina sichikuveka bwino komano amene angandive ndikuti atengapo ziwiri zitatu kuti mwina tikamayenda ulendo tikhale okonzekera tipangise mapasipoti athu tikhale ndi ndalama yabwino ya kuti mwina ulendo wathu maulendo athu akhale o- a- abwino komanso tionesese tikamanyamuka mwina maulendo ngati awo tionesese kuti amene akuti akutitenga kuti tiyeni ku south africawo akhale anthu oti eh, ndi anthu oziwika bwinobwino ndi anthu odalirika chifukwa ine transport awo olo panopa ndikulakalaka titakumana kuti mwina olo ku malawiko chifukwa nthawi imene ndi- ndi- ndima- ndimabwera kuchoka ku malawi ndinalibe ndi- ndi- ndinalibe foni chifukwa sinakhaleso inali ngati wa kamwezi umodzi ndakhalanso kati nyi- nthawi yatali njiramo ndavutika ndi chidwiso choti ndikhale kuno ku south africa ndinalibenso basi ndinangoganiza zoti a ndinasiyanso mkazi kunyumba basi ndibwerere eh, kumuzi mwina ndikayambiranso wani ulendo fa ndimaona ngati ndi ulendo wa minya- wa minyama ndithu